Ciarraíoch a bheas ag comhrá liom ar an gclár seo anocht, sin í Síle Uí Mhaolchatha. Anois, thosaigh sí féin agus a fear Aodán, nach maireann, go ndéana Dia grásta air meánscoil i 1961 i gCaisleán Ghriaire. Anois, bhí taisteal déanta roimhe sin aici, bhí sí i bPáras agus thall sa Nigéir. Ach tá leabhar scríofta aici, mar go mba mhaith léi bheith bailiú scéalta agus béaloidis, agus an ceann seo tá cur síos ann faoi long a báthadh ar chósta Chiarraí sa mbliain 1894. Tá ceangal mhór idir an long sin agus an teach a bhfuil sí ina cónaí ann sa lá atá inniu ann. Tá fáilte romhat a Shíle. Go raibh maith agat a Mháirtín. An ceangal seo idir an teach agus an long, b'fhéidir go labhróidh muid cúpla focal ar ball air, ach an bád féin, cé as a raibh an bád ag tíocht nuair a báthadh ar chósta Chiarraí?
Bhí sí ag teacht ó Chalifornia Theas, áit ar thóg sí ar bord last copair. mianach copair agus bhí sí á thabhairt san go dtí Cóbh Chorcaí agus le dul ar aghaidh ansan go dtí Antwerp, is dóigh liom. Ach níor shrois sí riamh, faraor, níor shrois sí riamh an Cóbh ná Antwerp.
Céard a tharla, meas tú, ar chósta Chiarraí? Meas tú cén. Cén chúis a bhí go ndeachaigh an bád síos? Ó, do bhí drochaimsir níos measa ná a bhí riamh ann. Ní fhacthas a leithéid d'aimsir le cianta roimis sin. Séideadh tithe agus cruacha féir agus briseadh báid ins na cuanta. Agus bhí sí trí sheachtain amach ó chósta na hÉireann. a d'iarraidh teacht isteach i gcuan éigin agus gan a bheith ag éirí léi. Agus ar deireadh sheol sí isteach, nó tiomáineadh isteach í, i gcuan Bhreandáin. Agus bhí sí ar ancaire ansan roinnt lá ach d'éirigh an gála arís agus séideadh trasna an chuain í gur chuaigh sí in airde ar an ngaineamh ar an dtráigh ghainí atá i gCill Chuimín. agus bhí sí á bualadh i gcoinne na trá ansan ag na tonntracha go dtí gur bhris sí ina dhá leath agus gur báthadh a raibh ar bord inti. Raibh mórán ar bord, meas tú? Do bhí fiche. Ab ea? Sea.
Agus tá an scéal atá sa leabhar seo agat anois, tá, níl sí léite agam ach go raibh maith a'd beidh sí léite agam le cúnamh Dé. Tá súil agam go léifir í. Tá sé bunaithe ar litreacha a bhí scríofa ag fear óg a bhí ar bord.
atá. Cé bhfuair tú na litreacha, cé bhfuair tú na scéalta?
Fuaireamar ó mhuintir an leaid sin iad. Muise.
D'aimsigh duine éigin romhamsa, d'aimsíodar muintir Philip Baines mar ab ainm do, as York i Sasana, agus bhí bailiúchán mór des na litreacha a scríobh Philip fós ag a mhuintir agus tugadh ar iasacht dom iad agus tharraingíos astu san go dtí gur chuireas an scéal go léir le chéile. Cén t-ainm a bhí ar an mbád? An Port Yarrock. Port Yarrock. Port Yarrock a bhain sé le líne bád agus bhí Port i ngach ainm acu. Ní hin é teideal an leabhair, ní hé? A Gallant Barque a thugas mar theideal ar an leabhar mar atá A Gallant Barque luaite san amhrán a cumadh fén tubaist ag an am. Agus do theach ansin, do theach cónaí féin, inis dom cén bhaint atá ag an mbád agus ag an teach le chéile? Sea, bhuel, an copar so a bhí ar bord, d'imigh sé síos i bhfad fén ngaineamh. Ach b'fhéidir ocht mbliana déag i ndiaidh na tubaiste, tháinig fear, tarrthálaí, salvor, Henry Ensor, tháinig sé ón gCóbh agus bhí sé an-oilte, an fear so, lena leithéid a dhéanamh. Agus bhí córas aige chun an ghainimh a shú aníos chun go dtiocfaidís ar an gcopar. Tuigeann tú? Agus thug sé a lán den gcopar aníos agus fad a bhí sé á dhéanamh san, thóg sé tigh ar an taobh eile den chuan agus sin é an tigh inar tógadh mise agus ina bhfuilim fós im chónaí. Hmm. Hmm. Agus bhfuil aon bhlas den chopar a bhí ar an mbád? Bhfuil aon bhlas sa teach? Blúirín ana-bheag ar fad mar chuimhneachán ar an rud. Agus nach mór is deas an cuimhneachán eisean féin. Ó, is mór.
Tá spéis go leor a'd i mbéaloideas go leor eile, ar ndóigh, nach bhfuil? Bíonn tú bailiú leat.
Bhuel, m'fhear céile is mó a bhailigh an béaloideas thart timpeall na háite mar pé áit ina raibh seisean chuireadh sé suim i ndúchas na háite, i saol na ndaoine agus mar sin de agus sa teanga a bhíodh á labhairt ann. Agus dhein sé a lán, lán taifeadta timpeall na bliana 1970 agus mar sin i measc na seandaoine, seanchas agus amhráin agus ceol agus bhíodar san go léir aige go dtí 2002 nuair a chinneamar ar dhlúthdhiosca. a chur le chéile. Ní sinne amháin ach roinnt eile daoine ach is ar an mbailiúchán san atá an rud bunaithe agus thugamar amach é agus Tobar na Sinsear a thugamar air. Agus tá, bhíomar an-mhórálach as. Agus beidh sé sin ansin le haghaidh óg agus aosta sna blianta amach. Beidh sé ann go deo le cúnamh Dé, beidh. Anois, Déanann tú taisteal ach rinne tú taisteal i d'óige freisin, bail ó Dhia bhí tú thall san Afraic agus bhí tú i bPáras agus in áiteachaí eile sa Fhrainc. Céard a chuir ag siúl thú chomh luath sa saol?
Bhuel, nuair a bhí an chéim bainte amach agam in Ollscoil Chorcaí, BA, fuaireas scoláireacht bliana le dul don Fhrainc agus roghnaíos cathair Clermont-Ferrand i lár na Fraince. mar bhí sé ar aon mhéid le cathair Chorcaí ó thaobh líonra agus bhí eagla orm roimh chathracha móra tá's agat agus bhí sé i gceantar álainn sléibhtiúil chomh maith, rud a thaitin liom so do chuireas fúm ann ar feadh bliana agus dhein sé an-mhaitheas dom agus chuireas aithne ar an bhFrainc agus ar mhuintir na Fraince.
Agus ar ina dhiaidh sin ansin a chuaigh tú go dtí an Afraic, ab ea? Bhuel, thána abhaile ina dhiaidh sin agus chuas ag staidéar arís i gCorcaigh arís agus fuaireas scoláireacht taistil sa bhFraincis agus sa Ghaelainn a thug go Páras mé agus d'fhanas ann trí bliana. Raibh baint ag na taistealachaí seo a rinne tú go nuair a chas tú ar d'fhear céile?

Ó rinne, aye.
Bhuel, ar feadh tamaill. Ar feadh tamaill.
Ansan d'imigh seisean chun na Nigéire agus bhíomar beirt as baile. Ach nuair a chuaigh sé chun na Nigéire déarfainn gur tháinig uaigneas air agus chrom sé ar bheith ag scríobh chugam arís agus nár tháinig mé ar na litreacha sin le déanaí. Ó cailleadh é agus chuir san an-áthas orm. Sea.
Tá amhrán ann faoi na seanlitreacha grámhara a scríobhtaí fadó. Léigh tú go domhain agus go daingean iad sin nuair a fuair tú le gairid iad. Tháinig uaigneas ort? Tháinig, tháinig, tháinig, tháinig. Agus is deas liom iad a bheith agam anois. Sea, sea.
An mbíodh go leor dhá scríobh ag fear agus ag bean le ag a chéile ag an am sin, sílim. Tá mé cinnte nach bhfuil éinne ag cur aon litir grámhar ag a chéile sa lá atá inniu ann. Á, bhuel, tá an teileafón anois ann. Tá an fón anois ann, agus text. Díreach. Sea.
Díreach. Sea. Ach, ach, eh, Is maith ann iad na litreacha. Is maith. Á, is maith.
Á. Ach an bhíodh litreachaí fada á scríobh agaí?
Ní bhídís chomh fada san ach scríodh go minic iad, abraimis, litir bheag gach aon lá nó
gach a lá. Céard a bhí ag tarlú agus seo go seo.
Ach ar aon chuma, nuair a thánamar araon abhaile, tháinig sé sin abhaile ón Afraic, mise ón bhFrainc, chuir sé mo thuairisc arís agus ba léir go raibh suim aige fós ionam. Agus go gairid ina dhiaidh san d'iarr sé orm. é a phósadh agus rud ar iarraidh. Cé raibh an tíocht le chéile agus an bhainis agus na rudaí sin ar fad? Age baile ar an gClochán. Ar an gClochán. Raibh mí na meala agaí? Raibh cúpla lá agaí imithe in áit eicínt? Ana ghairid ar fad. Ar fad. Bhíomar le himeacht ar ais go dtí an Nigéir. Bhí sé sin beartaithe againn sarar phósamar. Ní raibh aon chur amach agamsa ar an Nigéir go dtí sin ach mo léir. Fuaireas amach nárbh é an na flaithis a bhí. romham. Thall sa. sa Nigéir. Bhí mé le fiafraí dhíot anois faoi cén sórt cur síos a dhéanfá air ag an am sin. Is bhí sé dian ar bhean, abair. Bhí sé dian ar bhean agus go háirithe nuair a bhíos ag súil le leanbh.
Sea. Agus na mosquitoes agus an teas go léir. Agus céard a bhíodh chaon duine agaibh a dhéanamh thall ann? Ó, ag múineadh. Sea, ag múineadh. ach ab é an áit chéanna, ab é?
Bhíomar in dhá áit dhifriúla. I dtosach bhíomar ag múineadh leis na sagairt as Éirinn, ord SMA ó Chorcaigh. Ach ina dhiaidh sin tairgíodh post mar phríomhoide d'Aodán i ndeisceart na tíre agus is ann a rugadh, bhuel do rugadh an chéad leanbh in Akure, lár na tíre, agus an tarna. duine i mBadagry ar an gcósta.
Agus raibh sé thar a bheith bocht ansin, mar a déarfá, ag an am sin.
Muintir na háite, an ea? Sea, agus an timpeallacht uilig, an raibh. Ní déarfainn go raibh. Ná raibh. Ní déarfainn go raibh mar. Bhí go leor déarfainn le n-ithe acu, bhí Ach fós bhí na, bhí na sagairt, bhí na sagairt i gceannas ón taobh sin ná raibh, bhí siad ag cur, bheadh airgead misiúin an mbeadh ag dul anonn agus rudaí, Ó, do bheadh, rudaí, cinnte, rudaí bhuel, den bheadh chineál san sin. ag teastáil chun, Sea. chun séipéil agus scoileanna a thógaint, tá a fhios agat. Sea. Sin an rud is mó a raibh gá leis don airgead. Ach maidir leis na daoine iad féin, ní raibh mórán ag teastáil uathu, déarfainn. Raibh mórán aoise ag na gasúir ansin nuair a tháinig sibh anall, mar a déarfá, ó tá seisear clainne ar fad anois, tá. Bhfuil aon chuimhne ag an mbeirt a rugadh thall air. Níl, mar ní raibh an duine ba shine ach ní raibh sé ceathair fiú nuair a thánamair abhaile, ach bhí sé in am dúinn teacht abhaile agus é sin a chur ar scoil. Ní raibh aon scolaíocht oiriúnach le fáil ansúd aige. Ar choinnigh sibh riamh sa saol aon cheangal ná aon chairde le daoine a raibh aithne agaibh orthu thall sa Nígéir? Ó, do chimeádamair ar feadh i bhfad, ar feadh i bhfad ach tá san imithe anois, níl tásc ná tuairisc anois. Nó an dtáinig éinne de na gasúir riamh ar cuairt anall ar bhealach ar bith go dtí. Bhuel do chuaigh an duine is sine againn, Roibeárd. do chuaigh sé anonn cúpla bliain ó shin. An ndeachaigh?
Agus chuaigh sé ag fiosrú na n-áiteanna ina rabhamar, na n-áiteanna ar rugadh é féin, agus an tarna háit leis, Badagry. Ach bhí sé deacair dó teacht ar na háiteanna mar bhí, bhíodar atharaithe go mór agus bhíodar, bhíodar níos ainnise ná mar a bhí. Lenár linn, caithfimid a rá, ós na pictiúirí a thug sé abhaile leis. Bhuel, agus muid ar ais ar baillín beag anois le haghaidh tuilleadh cainte, inseoidh tú dhúinn céard a tharla nuair a tháinig sibh anall ó thaobh na meánscoile agus tús na seascadaí agus beidh tú ag inseacht dhúinn. Ag baile, beidh sibh ag éisteacht le Síle Uí Mhaoilchatha nuair a bheas muid ar ais théis na bhfógraí seo.
Bíonn rún ag gach seomra. Ceithre script drámaíochta, ceithre fhoireann aisteoirí, ceithre chraoladh beo. Osclóidh seomra 6.

Céad fáilte romhaibh ar ais ag an gclár comhrá agus Síle Uí Mhaoilchatha sa stiúideo anseo in éindí linn anocht. Ag teacht abhaile dhaoibh, a Shíle, thú féin agus fear an tí, go ndéana Dia grásta air, shocraigh sibh síos in Éirinn agus meánscoil an chéad rud ar bharr an leabhair agaibh. Cén bhliain?
1956. Sea. 56. Ó ní hea, ní hea, mo dhearúd. Sea. 61. Sea, 61, sea, sea. Sea. Pósta 1956.
Díreach, Sea, díreach, sea. aha. Agus eh, raibh, raibh go leor airgid agaibh ag tíocht anall le haghaidh, eh, a leithéid a dhéanamh nó raibh mórán cúnamh le fáil le haghaidh a leithéid a dhéanamh ag, ag, ag na blianta sin? Bhuel do bhí beagán cruinnithe againn, níor chaitheamar mórán airgid amuigh sa Nigéir agus bhí an tuarastal amuigh níos fearr ná age baile, so do bhí beagán sa sparán. Ach ansan ní raibh a fhios againn cá ngabhaimis nó cad a dhéanfaimis tar éis teacht abhaile. Bhí postanna gann go leor do mhúinteoirí ag an am. agus smaoiníomar ansan ar an rud a dúirt an tOllamh Ó Catháin nuair a bhí an tArdteastas san oideachas á dhéanamh agamsa an bhliain ar phósamar, nuair a fuair sé amach gur múinteoirí sinn beirt agus go raibh a mhalairt de d'ábhair agamsa agus ag m'fhear céile, dúirt sé, Bhfuil fhios agaibh, d'fhéadfadh sibh scoil a bhunú leis na hábhair atá agaibh. Agus tháinig an smaoineamh san thar n-ais. cúig bliana níos déanaí agus cén fáth ná bunóimis meánscoil? Bhí gá lena leithéid sa cheantar, ní raibh aon mheánscolaíocht le fáil ann agus bhí na daoine óga ag imeacht ar imirce. So, thógamar halla ar cíos, Halla an Phiarsaigh i gCaisleán Ghriaire, ar cíos an-íseal, caithfidh mé a rá, agus d'osclaíomar na doirse mí Mheán Fómhair 1961.
Agus raibh mórán gasúr istigh ar an gcéad lá ar oscail tú? Mh. Ochtar is tríocha, cailíní agus buachaillí. Fuaireamar cead ón Easpag scoil mheascaithe a bheith againn. Ó sea. Rud nár ghnáth ag an am. Mar ní bhíodh in áiteachaí ag an am sin. Ní bhíodh, ní bhíodh.
Bhí sibh féin agus an tEaspag mar sin le chéile. An-mhór lena chéile?
Bhuel, do bhí muinín aige asainn, abraimis, do bhí. Ach ar ndóigh, mhéadaigh líon na ngasúr sin agus. Do mhéadaigh, do mhéadaigh. B'éigean daoibh fad agus leithead a chur ar an meánscoil.
Bhuel, caithfidh mé a rá nár fhan ach cúigear díobh san go dtí an Ardteist. Hehe. Ach idir an dá linn tháinig a thuilleadh isteach, dar ndóigh. Sea. An uimhir is mó a bhí againn riamh ná 120. Sea. Agus níor leor san chun go bhfaighimís deontaisí ón rialtas. Ba ghá 150. Agus ní raibh aon. Raibh an méid sin agaí riamh ansin an raibh? Ní raibh. Ní raibh. Ní raibh. Ní fhéadfadh a bheith in áit mar sin. Ní raibh. Ach raibh beagán cúnamh le fáil. Bhuel do bhí an rud ar a dtugtar capitation, sé sin oiread áirithe. do gach dalta ach abair chun seomraí ranga a chur in airde ná aon sórt fearaistí a cheannach, ní bhfuaireamar riamh. Agus nach mba seans an-mhór a bhí ann a shíl ag an am sin a ghoil an rud sin a tharraingt oraibh féin, nach. Ó sure do bhíomar as ár meabhair. D'oibrigh sé go maith. Bhíomar as ár meabhair.
Bhí an seans linn. Chuamar sa tseans agus bhí an seans linn.
Agus tá meánscoil nua anois ann, an bhfuil? Tá. Tá.
Tháinig deireadh lenár scoil féin agus b'éigean dúinn dul amach ar phinsean nuair a bhí an aois againn agus do bhí an rialtas sásta ar deireadh cúnamh airgid a thabhairt agus eatarthu féin agus muintir na háite tógadh meánscoil an-bhreá. i gCaisleán Ghriaire. So tá an mheánscoil imithe anois ón gClochán. Anois ar ndóigh ba lá an-bhródúil do chuile dhuine ar an mbaile an lá sin, lá na hoscailte, ach b'fhéidir gur lá cineál brónach a bhí ann duit féin, ní cúis amháin go raibh an mheánscoil a bhí agaibh féin imithe, ach cailleadh Aodán ar an lá sin. Cailleadh, cailleadh. Ana-lá a bhí ann ar fad. Bhí an pobal go léir bailithe le chéile, na seana-dhalthaí a bhí againn agus na dalthaí nua agus na tuismitheoirí agus tháinig an t-easpag agus an tAire Seán Ó Donnchadha chun an oscailt a dhéanamh agus nuair a bhí gach aon rud thart níor bhraith Aodán rómhaith. Ar chuma éigin bhí sé míchompordach ann féin agus thugas go dtí an dochtúir é agus fad a bhíomar ag feitheamh leis an otharcharr tháinig taom uafásach croí air agus fuair sé bás ar an toirt. Fuair, an fear bocht.
Fuair, fuair. An croí is dóigh? An croí, sea. Is an raibh gearán ar bith aige mórán roimhe sin ná tada? Mhm, faic, faic ní raibh coinne ag éinne againn. Sea. Ná aige féin, lena leithéid. Buille uafásach ab ea é.
gCeapann tú go raibh rud eicínt ann idir an meánscoil seo agaibh féin agus an meánscoil nua go go b'in an lá ar imigh sé?
Bhuel, dúirt a lán daoine gur gur roghnaigh sé, mar a déarfá, gur roghnaigh sé an nóimeat go maith. Yeah. Agus gur fhan sé go dtí an deireadh, sar a d'imigh sé. Ach bhí blianta fada caite agaibh le chéile, bail ó Dhia oraibh. Eh, creidim, hú, ní chreidfidh go leor daoine nuair a déarfas muid é seo go raibh sibh ag ceiliúradh leathchéad bliain pósta tamall roimhe sin. Dheineamar é sin.
Sea. Dhá mhí sar cailleadh é. Sea. Is beag a mheasamar ag an am san. Tá seans, bail ó Dhia ort, go raibh tú féin i do chónaí i dTír na nÓg ar feadh na mblianta. Ní, ní. An dóigh leat?
Bhuel, is dóigh liom. Is deas uait é Mar seo. mar tá tú leathchéad bliain pósta, tá sé chomh maith dom scór blianta eile a chur leis nó beagáinín eicínt agus is deas an rud Mar a déarfá, théis na mblianta an méid sin a bheith le rá ag duine agus ag breathnú óigeanta sa saol chomh maith. Ó. Ar aghaidh linn go dtí rud éigin eile. Ar aghaidh linn go dtí rud éicint eile. An bhfuil tú óg sa gcroí? Táim. Is ait liom go bhfuil an aois agam atá agam. Is ait liom é.
Ach bhfuil tú ceolmhar ó thaobh seiteanna, tá cáil ar Chiarraí i dtaobh seiteanna agus rudaí mar sin, ab in é an sórt rudaí a choinníonns ag imeacht tú nó arb é an rud a raibh muid ag caint ar ball air, filíocht, béaloideas agus rudaí mar sin? Á sea, bhuel, anois tá deireadh le seiteanna, caithfidh mé a rá. Bhí suim agam i seiteanna ach tá na glúine imithe anois. Táthas, agus gan teacht. Cad é an cheist eile? Ó sea, bíonn tú filíocht, tá suim agam ina lán rudaí agus sin a choimeádann duine beo, nach ea? Bhí tú bailithe iarrta ar son na hÉireann ag comórtas thall ar thall san Eoraip agus chuaigh tú go dtí Craobh an Domhain go Nua-Eabhrac ina dhiaidh sin. Inis dom faoin gcomórtas sin a raibh tú ann. Céard a bhí le déanamh agat? Do bhí, bhuel, tháinig an scéal ón Alliance Française i mBleá Cliath go raibh an comórtas san le cur ar bun. i measc na bhFrancach féin agus ansan comórtas eile do dhaoine nár Francaigh iad ná raibh an teanga acu ó dhúchas. Agus deachtú a bhí ann, sliocht, b'fhéidir leathanach, an-dheacair. An-dheacair, b'fhéidir scéal nó cur síos ar rud éigin? Agus tá a fhios agat sa bhFraincis, caithfidh an aidiacht agus an rangabháil chaite réiteach leis an ainmfhocal, rudaí mar sin. Ach ní i gcónaí. Agus tá an firinscneach agus an baininscneach ann agus tá a lán eisceachtaí leo san chomh maith. Agus ag léamh ansin a bhí tú, ab ea? No, do bheadh an duine seo á léamh, bhí fear amháin i gceannas ar an rud ar fad, fear mór teilifíse sa bhFrainc ab ea é, Bernard Pivot, bhí ainm in airde sa bhFrainc. Agus ansan dhéanadh sé é seo gach bliain ar feadh roinnt blian. Agus thosnófá i do thír féin. agus so bhuas Craobh na hÉireann ar aghaidh liom go dtí Craobh na hEorpa ansan agus bhuas Craobh na hEorpa Thuaidh agus an Bhreatain Mhór ina measc san agus ansan ar aghaidh go dtí Craobh an Domhain a bhí in Áras na Náisiún Aontaithe i Nua-Eabhrac agus bhí an domhan is a mháthair ann.

D'fhéadfainn a rá is dóichí gur bean naofa go maith thú, agus creideamh láidir agus rud den chineál sin. Nach bhfuil tú ar dhuine de thriúr ban in Éirinn a bhfuil, bhuel, gradam faighte agaibh? Bhuel, is fíor san ach ní déarfainn go bhfuilim chomh naofa san, a Mháirtín. Ní deas é sin a rá. Ach
cén sórt gradam anois atá fá mar níl ach thú féin agus beirt eile sa tír? Cén t-ainm atá ar an ngradam seo atá agat? Bhuel, bhí m'fhear céile leis ann, tá a fhios agat. Sea. Deineadh ridire de san agus Dame díomsa. Ó, sea. Nó banridire, is dócha. Banridire, sea.
D'ord Naomh Silvester, Pápa ab ea Naomh Silvester ana luath insan eaglais.